Banda, oyimba nyimbo za uzimu katswiri oyimba nyimbo za uzimu kuno ku Malawi, Ethel ndakulandirani programu iyi. Ndathokoza zikomo kwambiri. Timatsutsana kodi tinene kuti chani? Tingoti Ethel Kamwendo. Poyamba anthu ngati inu oyimba muli

Eh, eh, Mr. Jesus Christ. Eh, Aliwa kuti ai, ai, Jesus Christ. Jesus. Nakulandira program ya Cruise 5. zikomo kwambiri Ndipo tathokoza kwambiri kuti wapeza nthawi kuti tikhoza kucheza mprogram imeneyi. zikomo Anthu ambiri amakhala ndi chidwi kuti adziwe za moyo wako. komanso kuti adziwe za luso lako loyimba mmene linayambira. Chifukwa tikufuna kuti timve zambiri za Ethel Kamwendo Banda. chabwino pastor kodi ndi evangelist zonse zonse pastor, pastor evangelist. evangelist Au, pambapo pali doctor dr Eh, wa dr music. ethel kamwendo banda poyamba tikufuna tidziwe kuti ethel kamwendo banda kwawo ndi kuti ena ife timangodziwa za the kamwendo brothers Brothers Band. inde Zona. inde Eh. eh kumudzi ndi kuti ine kumuzi ndi ku Bla ndinabadwa ku Blantyre mu town ku machinjiri ku machinjiri kuti amakutcha kuti ku Makhetha Oh, eh. tinawandikana ndi Ndirande Oh. Eh, pamalo amene tinabadwira apo ku Makhetha kungoti kunali m- kwa ma- kwa makolo a mayi anga Okay. ndiye makolo a mayi anga anachita kuchoka kupita n'kukagula malo kuli- ku- timati ku Matindi Koma Koma i- Blantyre ndi kumudzi. eh kumudzi. Not kumudzi wathu ku Blantyre. Eh. It doesn't make sense. Ndikuti ndabadwira momuja kukulira momuja. Oh. Blantyre muja. Blantyre girl. Yes, Blantyre girl. Kubadwa kumakhetha. Kumakhetha. Kukula mmakhetha momwemo. Momwemo. Oh. Eh yetu. Ndiye pano chifukwa pano udakhala ku Blantyre Eh komwe. ndimakhala Blantyre koma panopa ku Namiyango. Okay. Ndakapezekako chifukwa chakukwatiwa. Oho. Eh. Chabwino. Nditu. Tibwerere tisanafike tiyambe kaye life yakumakhetha Mm. poyamba makolo amachita chani nthawi imene munkabadwa makolo anga nthawi imene ndimabadwa anali kuti bambo anga amagwira ntchito ku Auction Floors okay mayi anga ine anali mzimayi wongopanga mabizinesi Oho. koma ndimakumbukirabe ndimanena chifukwa it is a testimony Ehe. Eh, mayi anga amaphika mowa ah Eh, nthawi imeneyo mowa wanji mowa wakachaso Eh, anthu amadzabwera pakhomo pomwepo ndipo zimene zimachitika anthu amadzabwera pakhomo amabwera kumamwa ndiye muja munkatuluka nyimbo malaya thina oye ama aniya Eh, malaya thina eh. amuna Eh, mwatenga mbiri angachiyani muliyenda Eh, eh, eh. zimatuluka ine ndimati ndikazimva nyimbo zimenezozo ndimapanga nyimbo amayi awo ankaphika mowa Eh, wakachaso eh, yes iwe unaphunzira kuphika mowa wakachaso ine sinaphunzire nthawi imeneyo koma nthawi imeneyo ndimati ndikamayankhula panopa ndimati ndi umboni eti Eti. chifukwa nthawi zina anthu ena amati kume- amapanga manyazi ndi kumene achokera Eh. koma ukatchula umakhala ngati testimony. komano you, you can't change your past Ndikuza- amayi awo ankaphika kachaso Eh, ankaphika kachaso ankaphika tu basi. sangakhale kuti Because- amaphika ama- amaphika ineyoyo ndinali oti pa- pagulu lonselo ndinali ochepa thupi ndine Ehe. kamkono kanga kakanali ko- kochepa Eh, kwambiri. eh, eh. ndi amanditi ana ife kwathu tinabadwa ana 6 Okay. ine ndinali namba 5 Okay. nde amati ethel tabwera Eh, eh. nde amati tsukire eh, uje botoli apa botoli lake timautcha timati mkunde Ehe. ndiye unali ndi kabowo kenake kuti Ndiye kadzanja kama- kadzanja kankalowa kanga nkamene kankalowa tatsuka komano ndimakhala ndikuona ndikamayenda madera osiyanasiyanawo Eh. anthu akumwa mowa pakhomo pa munthu ngati mmene mukunenera tsopano funso nali kuti kodi ana amene amakula pakhomo pamenepo moyo wake umakhala otani chifukwa pali kanthawi kena koti tu palibenso zoti pano ndi pakhomo pathu Eh, eh, zona. khomo lonselo Ukangotulukira. limadzasanduka khomo la wina aliyense ukangotuluka kupeza anthu angoni alomwe Adzadza pamenepo. asena atumbuka mtundu onse wa malawi pamene paja Eh. ndiye muzingoti angoni akaledzera angoyamba akatenga mbiri muyenda Eh, eh. oba mumatseko Otere wafikapo Eh, mowa. kupezeka kuti oyimba um, oti wabadwa ndi kuyimba ndiye amayimba nyimbo cha- ah, Umangozitoli- umango- nyimbo ti. opposition itu iyi. Eh, eh, eh. basi kuipeka ndikumakayimba nyimbo zimene zija

alipo pano Eh, eh, eh. Eh, ine kuzabwera namba tingati namba 4 nde kuzabwera namba 5 kenako kunabadwanso mnyamata uku omaliza timamutcha kuti charles koma anatisiya Okay. ndi amene tinatsala ndineyo wa namba 4 ndi wa namba 5 ine ndi beatrice mulipo awiri nokha Eh, kuchalo kuno eh. kodi jaki ndi ndani jaki ndi mwana wabere lalikulu Oh. ya amayi anga akulu awowo mwana wake anabereka jaki uja Ah. moti tinabadwa zaka zimodzi Ehe. timakulira tidzanso kuimba limodzi Ah, Eh. tsopano zoyimbazi kwenikweni chifukwa mmene ndimamva zoti unali mwina mmodzi mwa makolo anu anali oti amayimba anali oyimba Ehe. bambo anga anali oyimba amayimba box guitar mayi anga amayimba banjo Oh. nsambo zitatu zija nde ndi mmene kuti ineyo ndi- ndi kakang'ono komwe ndisanabadwe ndazabadwa ndapezabe kuti akumagwiragwira nsambozo kumagwiragwira kumaimba kumaona kuti akumva koma ndili kaka ndimakumbukirabe picture iyo imandipeza kufika pamene ndili wang'ono bambo anga anazapezeka kuti anangowasiya amayi anga sizoti analola kuti koma ndikana kuti nakula ndi mayi koma bambo anga ndi amayi anga amaimba inali gulu chala ngati agide agide ndi mzawo wa bambo anga Oh. eh bambo anga ine ndi peter dzina lawo oh. koma amachedwa dzina loti timba chifukwa kuti amayimba nyimbo inayake amati akayimba banjo ija nyimbo imathera anthu akuvina amati amafika kuti ha timba anathyoka mwendo dasi yota yotaiti nde dzina limene linakwera bambo anga inali timba sopano loyimbira inali timba eh, lodyera inali timba eh, mlendo wathu walero mpulogalamu ya cruise 5 ethel kamwendo banda ali bambo ake anali timba amati timba katswiri oyimba kwambiri amayi ake i find it interesting chifukwa sikwenikweni kupeza amayi odziwa kuimba gitara especially banjo three string guitar Three string. sisi amaseweratu ya. Siyamasira Sisi amaimba. Eh, eh. Nanga kanyanga imene. koma tisanapite kwambiri mkati tinafuna tidziwe nyimbo zimene umakonda chifukwa iweyo ndi woyimba ndipo panopo ukuimba nyimbo za uzimu koma inalipo nthawi imene sumaimba nyimbo za uzimu Ah, komano ukati ukumverera nyimbo kodi umamveranso zamba zinazi kapena Eh. zimakhala eh. ndimamvera kwambiri oho nyimbo imene inandisangalatsa kwambiri Mm. ngati yakumalawi kuno oyimba Yeah. wina wake yeah. Eh, amati amayenda ndi mdidi Hey, Faith Mussa. amayenda ndi yesu Amwene nyimbo amayenda- imene ija kuti nyimbo imene anali ndi yabwino kapena ndi yani? kwa ineyo ndiyabwino ah, ndiyabwino. Amwene nyimbo ija anthu ambiri amayikonda kwambiri. ndiyabwino Koma it's a simple song. ndiyabwino imatitakasa ifeyo ngati anthu a Ambu- oyenda mwa ambuyeyo

kuimba kwa faith mussa akuti amayenda ndi mdidi kukonda kwa mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya cruise 5 ethel kamwendo banda sukulu munachita Eh, nachitapo Kulekezera Ndimadziwa kalasi yani? kulemba kulemba ndi kuwerenga Eh, kulemba ndi kuwerenga ndimadziwa basi moti nyimbozi ndimakompoza ndekha Oh. kumalembanso ndekha

Ukupita Ili ku primary, kakang'ombe eh, ndidakali kakang'ono ndimagwiridwabe ka- pamkono ndithu Ehe, eh. Eh, Mm. ndiye zinakhala kuti zasokoneza mayi anga aja kwambiri mm. chifukwa ana nthawi imene ana 6 anali ambiri mudziwa kale lija makolo Mm. amabereka kwabasi Eh, kwambiri kwambiri. Eh, kwambiri. Leli mama mmene amasiyana ali ndi ana onse 6 Eh, pakhomo. onse onse Eh. zinakhala ngati zasokoneza ife komanso zasokoneza mayi ndiye moyo moyo wanu unali otani abambo atachoka pa moyo unali wovuta kwambiri Mm. unali moyo wovuta womvetsa chisoni komanso wochititsa manyazi Eti? Eh, zinali zokuti eh, tinali anthu okuti sizimayenda Mm. pakhomo akamanena kuti ine ndimanena kuti panopo munthu akamanena kuti umphawi Mm. kugona pansi Mm. iyayi nthawi zina kukhala ngati kudya kakudya kumadya kamene usumafuna kuti udye koma udyabe malingana kuti kapezeka mkomweko nthawi imeneyoyo zinali zokuti zo- zosakhala bwino mayi yekha yekha ana 6 ndi ah, zinali zovuta moyo wake unali wovuta kwambiri nchifukwa yakebe nthawi imeneyo mayi anga kudzati asiye kuphika mowa anapitirirabe kuphika mowa inalibe nthawi yovuta chifukwa chakuti yekha yekha mayi akatchole nkhuni Eh, mitolo ya nkhuni nthawi imeneyi abwere aphike mowa ndi- ah, ah, zosakhala bwino inali nthawi yovuta koma timayamika mulungu kuti tinadutsa nthawi imeneyo timaperekera umboni kuti anatipyoletsa Mm. eh, ana achilimika kwambiri tama ana achilimika kwambiri moti i love my mother kwambiri Akadalipo? alipo unezo alipo kwambiri amayi ako adakali moyo yes alipo amanyadira kwa basi amanyadira kwambiri mowa unayamba kumwa nthawi imeneyo imene ankaphika kachasu ineyo mukuzaona kuti pamene mwa- mukundionera ine pano sinayambe ndamwa mowa yeah even ndili kusukulu kuja yeah even olo kulezera anthu angangona ngati kuti olo- mowa mowa unayamba mmene ankaphika kachasu amayi ako kapena unayambira ayi pansi sindinamwepo olo kuti kulezera ndimangomva anthu kuti kulezera kumakoma ndipo chachiwiri chimene chimadabwisa anthu zingatheke kuti ndamwa ndikanane nati kuti Eh. ndamwa koma ndinali munthu wamantha mpaka pamene timayamba kuma kumayamba ngati kuti Kamwendo Brothers sija enda mm. yazizira azankoza amwali asimwe na artist yasiya kumapitirizabe kuchoka kwa Kamwendo Brothers kuja kukayamba rivers ndinali munthu mmodzi wamantha chimene chimandipatsa mantha nchonena kuti kodi ukanakhala kuti mowa ndi wabwino si bwenzi anthu akumwa makamaka ngati amadzandira matani eh, eh. then magazo ah, ndiye ine ndili muno ndizidzandira chomwecho ndikamgazo kuti munthu amadzandira chomwecho ndimapanga nacho mantha eh kumafika pakhomo kupeza amayi aphika kachasu anthu ali chonchi akumwa mowa Ndikukuuzani. koma koma kunena zoti kukalawa mowawo ayi z- zimene zimachitika ndinali kamwana kaja kuti kongokhala kamata i think chala cha mulungu nthawi imeneyo chinali chili pa ine kale mulungu anali kukuteteza. anandisankha Eh, ndili Mulungu anali mmimba kukuteteza, eh. chifukwa mulungu akakusankha olo upezeke kuti pali zinyama mikango singakudye Zoona. chifukwa mulungu ali nawe cholinga kamwendo brothers band I, inali chani kamwendo brothers band inali family band okay imene uh, inayamba ndi bere lalikulu ndi laling'ono Okay. ambuyanga ameneyo timawatcha kuti abuluwayo chifukwa adali ku buluwayo anali abuluwayo chifukwa anali ku- anali ku- ku zimbabwe adafika nawonso amayimba box guitar Eh, amayimba box guitar nde nthawi imene amabereka ana awo apeza kuti ana awowo mayi anga ndingati kuti mayi anga awo ndi amene ana- anasankha kumayimba koma ena onse ayi koma mwazi wa makolo ena ma- mumatulukamo ana oyimba okay ngati ankolo angawo anali anamba chani amene amatchedwa Samu Kamwendo amene amayimba the roots band Eh, The Roots. that's my uncle anali my uncle amene achawo the Roots, ankolo yeah. weniweni itu nde ankulu anga aja ndi bere lina Abulu- lalikulu abuluwayo aja yayi ankulu anga ankulu anga anali gogo ya ine Oh. yayikulu inali yochenjera Kachishona samaponya mose. amaponya Eh, eh, eh. kitudi Eh. nde amene pofa chakuti mwina zokhala ngati kuyimba ife tonse tinatengera kwa

Takulani kamunthu kakanali pompa kamamvera nthawi yonseyo we atipangapanga Ati pangapanga, timayimbayimba eh, tino kulira tinagona. ndati bwana onerabe komabe kenaka zinadzazizira kenaka zina zazizira Ehe. kuzizira kwa Kamwendo brothers chifukwa chokuti anzanga amene anali oyambisa anatisiyasiya ngati achimwene anga abera ali kumati wile Kamwendo mem Kamwendo Broth- brothers band yemwe anali band leader anamwalira my brother hiton amene ankaimba banjo anamwalira ndandi ankagulu ndithu kenaka anazamwalira kupezeka kuti ife nanga si a- enawo anali kuti ali ana eh ndiye kumwalira kwa iwowo ifeyo tinapezeka kuti kuti basi ngati kamagwirabe kamphwayi kamagwirabe kamphwayi komabe kuyambira pa nthawi imeneyoyo tinazadzukabe ndi chifukwa chake ndinatulukako ineyo kumenekoko kenako tinapezeka kuti tadzukabemo Eh, mfwa munadza

Eee ndiye tinazangotenga nthawi ina yake tinamva kuti ku French Culture kuli festival amapangitsa Jai Banda. Eh. Chaka chimene choncho sindingatchule zaka zake ndimayiwalira. koma ndi ma 90s wa- Eh, ndi kozokera kumenekoko. Eh. Ndiye tinazapita kumenekuja kungonyamuka tisali pa poster. Basi ati tiyeni kungotola wa ena amene akudziwa pang'ono kuimba uja ati tiyeni. Abadi, Tikauze eh. kuti ndifeyo kamwendo brothers. Kupita kumenekuja ati inu simuli pa poster simuli pa program mupo ndati ya taitaneni Ah, madala ajai banda Eh. akatiziwa ife aziwa kuti ndife ana ochokera ukamoni brothers Eh, eh, eh. ayi ayi ayi ndati ife si- sitichoka tikhapo ife mpaka natimba panopo tima pumpa Kamwendo Brothers Band yafika. tinavuta pakhumba chokuvuta kena ukati akangwaita ni madala mwina akangwaona anawa Eh. A- apange chisankhuka ana akaita na jai banda jai banda Ati kwabwera anthu awa. Ndeja kuti, ah tiroweseni timafana Eh, ti- ti- ti- takamwendo ti- Kamwendo Brothers, tiro- tati- rowese- mama yakulira Jai Banda sizingatheke ndakamakulira Eh. tiroze ndi anyamata oyimba bwino amene aja nde tinalowa mmenemuja tinalowa ii mwa zisomo za ambuye Kuyipa. atiika pa program Eh. nde kumenekuja tinati timakocha ano kusati Tikamenye tikayimbe anthu mphatso za akadziwa Paulo. kuti ifenso tikhoza kutani Kuimba. Ndeti ana ukhawukhata kokirana kukamenya kumenekuja saundi anthu inde nthawi imeneyoyo kuti ndi kwawo ndi launch anthu adzaone zinthu izi zina kamwezo zinali bwanji Zinali bwanji? zinali tikaona zinthu kutchena anyamata koma tinalibe manyazi kuifera Eish, timatenga zi- tikumamanga umu kutiona Zibia. ngatife kuti tafikapo pena maselebrity manyazi kulibe koma imbani tukamambalasa koma imbani koma vina landu yabweranso Kamwendo Kamwendo brothers Tinasangala- ana- anasangalala anthu sitinali pa program koma titangochoka pamenepaja Yeah. awa kunali kupatsidwa ma moni Eh, kamwendo brothers Gawo band, yabwino eh, nazo, eh, bwino eh, nazo. eh, eh. ndi pamene ndinapatulira kuti ine ndikayambe band ya chani ya ah, inali wepers band inali mitondo band

Kukumbukira zina mwa zimene ankachita masiku amenewa kuyamba kumene ngati Kamwendo Brothers Band kupitiliza pamene anzanuwo anasiyira komanso kutsogoloku muona kuti tsopano analowa mu timati solo career kufika poti tikuyankhula pano ndi mmodzi mwa akatswiri oyimba nyimbo za uzimu kuno ku Malawi komano mwina ena angoti "Ah, kodi munthu uyu sure mwina ena samamudziwabe komano atatu kuti ngati alipo koma mwina tioneko nyimbo zako tsopano zimene iweyo umazigomera kuti apa because now we'll get to that later because you are launching maabamu atatu nthawi imodzi tili ndi nyimbo zimene tingathe kuona kuti anthu amudziwa kuti ethel kamwendo banda ndi ndani yes ilipo gwira yesu gwira yesu ukhale ndi moyo panotu ndi panotu ndi gospel yokayo ndi gospel yokayo simungapezenso za mwato nyanya sanje tatiyeni tione nyimbo yakuti gwira yesu kuimba kwa ethel kamwendo banda

ndiyeneni ndithu ndiyeneni ndakapeza kuku Aku- fundo unoti akuvina podzipereka kwambiri eya titakapeza kuchipembedzo nkuwapempha kuti tikufuna tikupanga tikufuna tipange nyimbo iyi iyi anasangalala Eh? and anandilandira and zimene anangopempha Eh. akuti chipembedzo chathu Eh. timavala mpango chipembedzo chathu timavula nsapato eya ndiye ndinati eya ndiyenera kulemekeza ndiyenera kulemekeza chipembedzo akuti gwira yesu Eh. kuti ukhale ndi moyo Ndi. kuimba kwa ethel kamwendo banda featuring kwaya ka featuring pano timadziwa kuti ethel kamwendo banda ndi katswiri oimba nyimbo za uzimu koma usanafike pamenepa wakhala ukuyimba nyimbo zina zimene sizinali za uzimu ndimakumbukira kuti ndi zaka zanji zimene zija mukuyenda nawo mmakampeni a udf eh koma nthawi imene ija inali inali nthawi yo- kunali- kunali nthawi yotentha inali nthawi yotentha yotentha aditu tandiuzani za experience yako kuyimba nyimbo ngati zimene zija zinali bwanji nthawi zimene zija Ine ndinganene kuti kungoti Mulungu Mm. akapereka mphatso eti mphatso imene ijayo Mulungu imakhala kuti waipereka kwa munthu woyenerera komanso imakhala kuti wangopereka gift ndinganene kuti nthawi imene ija inali nthawi ina yakenso Eh. eh imene Mulungu ankangoyang'ana kuti ah Mm. izatha nthawi imeneyo uzabwera kwa ine Eh? komanso mmati ndikakumbukira nthawi imene ijayo anthutu amavina anthu amavina olo iweyoso umavina ndimakumbukira cha ku Lilongwe ku- ku- ku Msinja kunalinso msonkhano umenewu wa udf anthu anabwera anthu ambirimbiri "Ii, koma anthu amavina kwambiri kunali kukolezera za ntchito pamene Eh? kukolezera Eh? ndituti Ii, Eyetu. ii, koma- koma chakuti ameneyo Iyi tizatani naye kodi? Iyi umachita kuti ukaganizira ambuye. Tsopano kusintha-sintha maina a mabandiku chinali chani? Kunali inkangosintha management. Okay. Koma anthu amene timayimba tinali band anthu ake omwe-omwewo. Uh, ndi bandi iti imene unakhalitsamo kuti apa ndiyedi tapanga shape ndithu career kuti I think Ah. takhazikika. Uh, wepazi. Eh. We- Ili wepazi. Ehe. Tinakhala kuzafika ku kusintha kukhala revers Okay. eh, mabandi amene bandi imene ndinakhalisa kwambiri ndikumene ndinapeka nyimbo zija ndikumene amati ah poti nthawi imene amandidaliranso pakupekanso nyimbo kwambiri ndinali kompoza komanso woyambisa nyimbo Okay. ya nde ndi nthawi imene ndinakhala nthawi

and nthawi imeneyo inali kuti ine m- bambo anga kulibe and nthawi imene ndimakaimbatu kumene kuja kunachita kupempha kwa mayi anga mayi anga ataona kuti mavuto amene ali pakhomo anakuti hey, wapeza Pitani ntchito amwene, yabwino pitani. go my daughter go Eh. chifukwa panali pakhomo patu panali paumasiye chifukwa ndanena kuti azibale anga ambiri anamwalira anasiyasiya tiyana tating'ono ting'ono kuona Ndiye basi nthawi imeneyo anangondiloleza amayi anga kuti go uzikayimba chifukwa ndimabwera ndi ka bread ndimabwera ndi ka sugar ndi ka Mukamenya show Ndi- ija, eh, and- akupatsako ka ndalama. and ndi- ndi- ndi- mulungu ndiopsa kwambiri Eh? nthawi imeneyo zo- ndinali munthu wamantha zonjoya zoti mama njo- pano timaona atsikana panopo inde Ah, kuona atsikana pano inuyo eh kuti akuphaka live ita nkhawa ya mujamati chani konsira Eh? akupaka tu pano nthawi imeneyo ndimangoleka ka- kasopo basi ndiye ndikangoganiza zokuti bwana ndikalandira ndika masteni acha Eh. Chifukwa i think mulungu ana- ndimaziwa kuti it's- it's a gift anandipasa mtima wina wake oh, ndimaenda kuti wachisoni ndimautchulabe chifukwa ndimaumva chifukwa sindimafuna kuti ndione eh, mwana wakwathu olo mwana wa m'bale wanga avutike ndikuona chifukwa ndinali ngati no bambo pamene po mayi anga anditenga ngati kuti eh mwana- mwamuna wathu ndi amene Amene akumabweretsako ka abweresa ndalama kandalama kwafuko pano, kuti kumati tiana manjinga. timene tinali pamenepo ku sukulu ndimatilipira ndine nthawi imeneyo chakudya pakwathu panali pakuti iyi posaoneka bwino ndinapasintha kuyamba kumanga timanyumba tooneka bwino mapuloti moti panopo ndimanena kunena kuti kukakwatiwa mayi anga ndinawasiya pabwino chifukwa ndinawamangira nyumba komanso kumanga maploti komanso ndinawasiyisa kuphika chani kachaso unasisa pia ndasiyisa nawo zoti siyani bizinesi yoti iwe yakutumiza kusukulu yakudyetsani yakusamalirani ndinasiyisa pena zakuona kuti mm, mwina umangodutsamo kuti ukhale ndi experience kuti uzizauza anthu ena umboni koma osati chikhale kuti mpaka kuti na- ayi kuti mulungu ndi chino- mulungu osintha nyengo mulungu ndi mulungu wa zotheka bwanji amapanga njira popanda njira amasintha nyengo za munthu ngakhale munthu wokuti anthu akukana cha mtundu wanji thats why i love god and ndimaona kuti palibe chimene chingandilekanitse chifukwa kumene ndachokera ndachokera kumalo okuti ndimati ndikasuzumirako ndimati ngati mulungu wandichosa apa Munthu ndi ndaninso kuti andisintha pamaso pa Ambuye? Mulungu wosintha nyengo ameneyoyo anapezeka kuti anakusintha Yes. kuchoka poimba nyimbo za secular kuyamba kuimba nyimbo za uzimu. ndikuyamba nyimbo za uzimu. Kusintha kumeneku kunabwera bwanji? kusintha kumeneku kunabwera nthawi imeneyo mbali ya kwathu kumakhetako kunali mayi eh, mayi pastor Ngwira mzimu wawo uuse mumtendere pastor Ngwira anali ndi fellowship kwathuko Okay. fellowship tinkangoyimva Inde. ndimapita ku chechi koma mwadziwa kungopita ku chechi komanso mafellowship atangoyamba kumene atangoyamba kumene sama eh, ndi chalichi ndiku- eh, ya, time imene ijayo Ehe. moti nthawi imene opemphera munthu amene nthawi imene mwaja eh zinali zokuti zapamwamba Eh. tinganene kuti akanati Yesu abwere nthawi imeneyo Eh, ma- amakhala oyaka kwambiri Ei. amakhala oyaka osati kwambiri sa a- achibwana amasewerayi osati ongotonzana takumangonena kuweruzana ayi ayi zinali dizenizeni ndipo amaoneka ngati anthu ochepa koma amapemphera Eh, eh, zamphamvu zija kufikana pakuti mayo ineyo

Eh, inu ma- aunt inu asisi makona ndimapita every weekend sunday ndimapita ku church akuti every wednesday ndimandi kumakhala mapemphero masiku amene mapuma ndi kumakhala mapemphero tabwerani mudzaone muzipemphera ine kumati a Kupemphera mwana ayi zisi akundiuza bwanji, izo eh. chani mesa ndimapemphera Eh, ine eh. ndi chechi tumapita Eh, eh. kungopita basi osati

Iwe kumva Eh, kusinthika ndikumva mumtima. kukoma ya- kulandiridwa kokhako There is a community here. kena kukuona anthu ayamba makolasi aja Ah, ndikuonadi anthu akupinda manja makeyboard chani inenso kuyamba kugwedeza kamwene Eh, wakumbukira za ureva, za ureva. maganizo anali kwa oh, kunonso kodi dansi Ine makhala ndifuna ndikafike pali kipa. osaziwa kuti Yesu anali ndi cholinga Akukusakira kumeneko. akundisakira kumeneko ndiye zinapezeka kuti amai aja kuti hey osalandira Yesu abwere kutsogolo Inu. ine ine osapita nati "Ah, sa- ah." Eh, eh, eh. kenako kukomedwa kupita so ndimakomedwa vaja mayimbidwe aja Ehe. kenako tsiku nati "Ah, amayo mwina akunena chifukwa cha ife mwina ineyo mwina mwina afuna ah, ndikalandira Yesu lero ndikapita kutsogolo sadza asiya kunena sadzanenanso ndingopita timakhani take timavuto tina take toti munthu uli kudziko li- mu- eh Eh, uli muzochita chita zochitika zina zake ndiye zimenezo ndikopita osadziwa zoti ambuye akuti oh Le- lero lero lero Koma Mulungu, ineyo ndine mboni mulungu ndi woopsa kupita kumene kuja nangogwada pansi kwezani manja mmwamba Eh. ah, Yesu Khristu lowani mumtima mwanga muzinditsatira Eh. nangoti kungopanga kungomulandira Yesu Khristu usiku umenewo sindinagone ndati nkhondo maso a nkhondo kuma kumachita kuona ngati kuti ineyo kaya amene ndimayimba ku- ku- kuseidula ku ngati kuti ngati si- nda- ndimayenda ngati kuti oh, sindimaona kaya maso auzimu kungobwera kumadzimveranso chisoni ndekha ineyo pamene ijo ndimavina chonchi Kuma- weka o mulungu weka- weka- kumandiyankhula ndekha mulungu kumandi- um, kumandionetsera zinthu weka kumati ah no god Ine, yeah. i don't want Ine this izi- izozo ayi, izozo ine ayi. ayi ndipange bwanji nde inalipo nkhondo osati yamasewera Eh? koma zinatengera Mayi Ngwira, Pastor Ngwira, mzimu wawo uuse mu mtendere, kundithandizira kumapemphera, kupemphera, kupemphera, kupemphera. Ine kuti ndifuna kusiya koma ndikulephera, sindikuona nyimbo ina yonse imene ndingapeke yo- yo- ya, ya gospel. Ayi. Ndi amayi aja anati pemphera Ambuye akupasa nyimbo, uona sign. Eh? Nde anandiphunzitsa kuwerenga mawu, kusala kudya, ndithu mapemphero aja fasting mayi aja kuphunzitsa china chilichonse Eh. uyambe kuwerenga ku yohane chapter yonse uwerenge Kuyamba kuwerenga mawu kuja kenako kudzaona kuti through ku kupem- kukhala mapemphero a fellowship aja through kuwerenga baibulo through kusala kudya through prayer moyo wanga unayamba kutani kusintha kenako ndimakumbukira nthawi ina nyimbo nditagona usiku amayi atandipempherera ndinayamba nyimbo ija amati

nthawi yanga yakwana ine kudzidzimuka ah, ndikulota ndikuimba nyimbo kugonanso yomweyo wacha m'mawa amayi aja sindinakauze koma wiki yachiwiri itabweranso Nyimbo yomweyo? Ndati, amayi aja anandiuza kuti ndimva sign this is sign koma nyimbo imene kuti anthu adziwe kuti announcing the arrival of the new ethel kamwendo band inali ya ndi umboni ija yoyamba inali Amen Yesu wandimasulayo chifukwa Eh. unkachita kuona kuti mwana wina aliyense ankaikonda Amen, Anga- video amen, nditajambula amen. Eh. pa slow motion paja Amen. ndimati ndikamayenda m'midzi muja amati tayenda mmene mumayendera pa tv ndimaseka kwambiri ndi nyimbo imene inadzadziwika kuti asinthadi Chifukwa nyimbo imene inakhudza wina aliyense koma kudzafika pa ndi umboni paja pamene ndinakhala kuti ndafikapo. Kunena kuti tsopano anthu aona kuti yeah. This is true. Eh, eh, eh. Yeah. so decision yonena kuti usiye kuimba nyimbo zina zilizonse uziimba nyimbo za uzimu inabwera chifukwa choti unayamba ndi kulandira yesu Ndinayamba ndikulandira Yesu. osati kuti kusintha kuti Kungo- ndamene kungo- asintha kungo- kungoti basi kuyamba kuimba gospel Ayi. Ah, mpaka ubwerera eti Ah, ya, ya, ya, ya. zinthu si zokakamiza

mighty man of war kuimba kwa jimmy d the psalmist so nyimbo anayimba amwene ndipo ndikati ndiyimbe kuyimba ndikuwe ku bedroom kapena kusamba za nyimbo nyimbo iyi anayimba anthu amachita zoti even ana amachita kuti koma mami Ii, ndikusokozera pali fani ziwerengera Ava- uko amachita kuziwa kuti amami apa ndi afikapo ndi nyimbo yabwino kwabasi utayamba kuyimba gospel moyo unasintha bwanji moyo wanga unasintha kwambiri choyambira ndimauza anthu chimene naona ine kusintha kwambiri Mhm. ndi peace mtendere umene uli- ndinali nawo mu mtima ndimaona ngati nthawi imene ndili ndi mtendere koma ndimamva mtendere wina wake wachilendo Mhm. mtendere onena kuti ukakhala umadziwa pali mtendere wakumwamba umapangisa kuti ngakhale vuto libwere koma ungonena kuti umu ndikungodusamo koma zanga mulungu andipasa munthawi yoyenerera osatupya eh. ndi za ini yake kapena kusilira kapena kuyamba iye anazipeza bwanji kungokhala Kungo... zi zi pachinachilichonse kumamuyamika mulungu eh. kuti ambuye zikomo mtendere mm -hmm. osapupuluma popanga zinthu osayang'ane osa kuyamba kuyang'ana za nzako oh, anapita kuti mm. oh, yeah, kapena wazipeza bwanji mm. ayi mm. koma mtendere onena kuti god's time Mm. is the best Mhm. nthawi ya ambuye ikakwana ndiye yabwino Yakwana. ndikumayembekezera kuti nthawi ya ambuye izatani izakwana chifukwa chimene chimachitika ukakhala ndi mtendere Mm. even anthu azikunena Mm. sudandaula ayi va anthu aja ama- sadziwa chimene akutani aku, akuyankhula chimene umadziwa kuti mulungu akuti chani pa moyo wanga baibulo limatauza kuti malingaliro a yehova pa moyo wathu pa moyo wako m'bale wanga pa moyo wanga ati ndi malingaliro abwino otipasa chiyembekezo komanso tsogolo labwino ukangodziwa kuti mulungu akuti chani even munthu ayankhule zotani sutu susunthika iyayi ngakhale kuti anthu amafa chifukwa chakuyankhula Eh? kapena tsitsi limatha umakhala ndi Mm, mpala sosoka, eh, akana umasosoka. ka ethel ndili panoni ndithu Ife anthu ananenadi zambiri za people iwe. can talk Anthu ananena zambiri za iwe. people anthu akhoza kumpanga munthu kumpanga ngati chinyama ngati kuti analenga munthuyo ndiwo ngati tsogolo li- Oh, I love Anthu Jesus. ananena kuti akanena kuti unkapanga chibwezi ndi Dr. Bakili Muluzi. inu Una ina kufika kwa. sinandifike ndipo kuyamba kumva baba koma amene ndili mukamwanda ngati Iya, iya. Mwanga. Ana yori yamini kuchatu akuti tu A- amene. anthu amatchula zambirimbiri Eh. kungoti ineyo i don't know ndine okonderedwa ineyo chikondi cha mulungu chili pa ine ndi- ndi- i'm favored ne ndikafika pamalo even president amangoona kupezeka kwina kwake panopo its not only

ndi munthu oti ndine mdaliso pa malawi pano nde ukakhala mdaliso umalumikizana ndi anthu osiyanasiyana chifukwa mulungutu mulungu ndi mulungu oopsa samatipatsa zinthu za pansi ndi mulungu wa zapamwamba amapereka zakoma zokha zokha. zapamwamba ndipo anthu sangamvetsetse ena amati kodi akupezeka bwanji pamenepaja anthu utayamba kuimba nyimbo zauzimu anthu sana khulupirire kuti ukhoza kuyimba mpakana kufika pamene wafikapo apa tinene chilungamo anthu ambiri amaganiza kuti ameneyuyu mwina ayimba mwina nyimbo imodzi ziwiri kapena maabamu awiri atatu kenako azimilira koma pano tikuona kuti ukuchilimikabe pano mpakana watulutsa zimbale 19 panopotu ndi zimbale zitatu zomwe ndatulutsazi Ehe. tikuti tate ndine woyera Ehe. muli nyimbo 13 Ehe. imene wajambula ndi mwana wangu woyamba peter okay ndajambula ku studio ya kunyumba kwanga ndiye pali album ina yachiwiri ndajambula ku south africa producer wake obk ndiye pali nyi- ya- ya- album yachitatu mu ya ku south africa muli nyimbo uh, 11 ndiye yachitatu wandijambula ndi joseph tembo ndiye mutu wake tikuti ndili panzere ya ku south africa mutu wake tikuti moyo wanga ya ndili panzere muli nyimbo 12 Mm. eh ndithudi watulutsa nyimbo zambiri kwambiri wasurviva bwanji chifukwa nde motsogozedwa ndi ku manda kwa maabamu kwadzadzatu anthu ambiri amene akati ine ndikulowa gospel ndikulowa gospel kwadzadza anthu ambiri ku manda kumeneko kuona kuti eh, eh, awanso zinakhala bwanji wakwanitsa bwanji kukhala mu nyimbo za uzimu nthawi yaitali chonchi ineyo nthawi zambiri mmene ndanenera muja kuti ndikhale ethel ndifike chonchi nchifukwa cha mulungu uh -huh. not me mm. ineyo nthawi zambiri anthu akamakunena amakhala akukukankhira chifupi ku mpando wa chifumu oh. chifukwa mulungu amafuna azionetsera pa munthu amene akunenedwa oh. nde kunena zokambakamba za anthu sizimatha koma zimathandizira kuti usendeze chifupi ndi ambuye mm -hmm. then mukusendeza chifupi ndi ambuye ambuye amakupatsa mavumbulutso mm -hmm. ena anthu omwe aja amakunena aja pakamwa paja pamasintha kuyamba kunena kuti ah taonani ineyo ndasurviva through prayer through pemphero ndimene baibulo limatiuza kuti ati tisaleke kupemphera tipereke tipemphere nthawi zonse komanso yesu khristu ankawauza ophunzira kuti musasiye kupemphera kuopa kuti mungalowe m'mayesero mungalowe kuli m'mayesero nde ine mawu amene ndimagwiritsa ntchito ndi the more ndikupemphera the more ndimasenza chifupi ndi ambuye the more so mulungu amandipasa mavumbuluso only prayer komanso kumuopa mulungu chifukwa munthu ukhoza kumapemphera Ehe. koma kumanama maso eh zoona eh zimakhoza kuchitika Eh, kwambiri. koma ngati ukuyima pamaso pa mulungu muchoonadi mulungu amazionesera yekha pa iweyo

Usa- ena anthu ena amanama Eh. ndikuuzeni lero ndinene chilungamo Tanena anthu amene ndinu. mumanama Eh. mulipo ambiri munanama ndipo mulape Eh, eh. kuti a Banda anandifusira ndinalola a Banda poti ndi mbusa ayi anali asanakhale mbusa Oh. tonse tisanabone Munazaona? anazangomvanso kuti ndabona ali ku south africa anachitanso kudabwanso nawo Wabona mkazi wabona uja zoona. mkazi uchazo Eh, anachita kudabwanso ndiye ndi pastor Banda munakumana musanayambe za za za, za Sanayambe. church Ayi, sanayambe isanayambe koma ndikanena kuti kuti mwina mulungu anali akutikonzekeresa Ehe, kuti ehe. anytime ndikhoza kubadwa mwatsopano chifukwa ndi munthu amenenso anandilimbikisa nthawi imeneyo chifukwa ndimadabwa kuti sa iwowo sanabone koma analibe opemphera chifukwa banja lao nalinso la anthu opemphera amapemphera ku cp eh, mawu amadziwako ndi amabwera abe kumandiuza kuti, koma voice yako yoti uzimayimbira ambuye koma ndinazakumbukira kuti no andifunsira andikwati ona kuti ah, iwe unkanena mawu ena ake Eh. koma unkayankhula usanatani usana usanakudziwa ambuye kwenikweni ndiye mukhoza kuona mulungu mulungu si munthu mulungu si james mulungu si ankolo Moti chikwatiraneni ndi a Banda mpakana pano suna Mpakana- mpaka pano. sunapangenso banjanso ndi mwamunanso Pa- winanso? ndi mamuna woyamba Muli ndi ana angati? ndi ndi ana atatu atatu anyamata Peter ndiye woyamba dzina lake? Peter. Ena. uh, peter blessings Okay. and uh, ethan kamwana kamene kali kangokwanisa seven years kumene kameneko komaliza kapena kubwera kaujeni ayi mwa ambuye mulungu sumampasa malire chifuniro cha mulungu chikachitika chifukwa ndimanyadira kwambiri chifukwanso anthuso ankayankhula nthawi imeneyo kunena kuti kodi amene abereka kodi ndi- ndi- andakaka iyo rubereka kodi- kodi tu ngati pali anthu amene anyozeledwa ankati munthu sayalima choka facho kunene so people tu amayankhula and ineyo ndikamayenda nali anthu ineyo ankati yani ngati pali munthu wina amene akudusa muzaine ngati ineyo m'bale wanga usadandaule nchitireni chifundo m'bale wanga usadanda ndineneko ngati pali munthu wina akudusa chitonzo china chake ah, chitonzo ndi chani pamaso pa anthu pa Mulungu. ankati yani ethera sangabereke Sangabereke. wachotsa mimba zingati amene uyu zimene zomukamba ndinu so Ah! kodi munthu kakati time ija inali kuti mm, nthawi imene oyimba achidzika- achizimayi kunalibe ambiri kunalibe ndi makumbukiro amene ndinkasirira ine Ethel ndiwe kamemba ku mbc Eh. ndi mama maria chidzanja nkhoma yes inu musanati soka even panopo Eh. amayi amene akuyimba kapena atsikana amene akuyimba

akuphunziranso ku- akungopanga mbali yojambula nyimbozi kapena nayenso akuyimba nawo nayenso akuyimba moti pa 30 ku bicc Ehe. wiki yomwe ino Ehe, ehe. ndili ku bicc kwa wiki yomwe ino friday Yes. mene kukhazikisa triple album album amene atatu ndikuwatchula apawo mwana wanga peter akayimba nyimbo zake akayimba ndine live on Eh, stage pamwamba poti kukakhalanso anthu othandizana ngati marvelous deeds Eh. wendy chombo banda komanso kakhala yankho seunda uyu wa poem uyu Yeah. akakhala kumeneko koma pambali pa zonse mwana wanga kakhala koyamba kupanga perform kupanga perform komanso ineyotu ndikumpereka kumtundu wa malawi kuti so kuti so mtumiki kuli kulisokena kabanda kenanso kamene kamene kakubwera banda wina amene Tikhala tikumva zambiri za triple album launch ndikufuna ndimvetsetse za album launch imeneyi koma mwina tiyambe tapumila kaye pamene tikupitiliza kucheza ndi mlendo wathu mpulogalamu yalero ya Cruise 5 tikucheza ndi Ethel Kamwendo Banda katswiri oyimba nyimbo za uzimu um, Taim- ta- taonako nyimbo yanu yoyamba uh, kenako mighty man of war nyimbo ya mphamvu kwambiri uh, komanso mdidi tayenda nawo pano titani tsopano pano tiike marvelous deeds Eh. paja amenewa akakhalanso ku launch Akakhalanso the marvelous deeds Yes. eh anyamata amadziwa kuimba Eh. koma samadziwa kuvala kwambiri

mene mumandiwonela simomwe ndilili kwa yahweh zimenezi ndikumaziona kwambiri masiku ano zomati double album launch triple album launch ndiye chani U- why would you launch maabamu atatu nthawi imodzi inu ukakhala ukukompoza sizivuta Aha. Mm. mwina ngati ine ndinene ngati ineyo sikuti imakhala matama kapena chani koma imakhala kuchita kukhala vumbulutso chifukwa ine mbuyomu ndakhala ndikujambula awiri praise and worship Mukati praise mukutanthauza kuti chani. Mm -mm. Zikutanthauza kuti nyimbo za mat, nyimbo za matamando. Mm -hmm. Eh zongotamanda ambuye ndi pali nyimbo zolambira. No. Za worship zoti ambuye ndinu oyera. Matamando ndi ndi ndi kulambira ndi zosiyana. Ndi zosiyana ziwiri. Chifake amati praise and worship. Eh praise and worship. Okay. Nde ndakhala ndikujambula chifukwa pali anthu ena amakonda kuti angomulambira uh -huh. ambuye. Uh -huh. Ena amakonda zomwe zokuti akamamva akamati matamando komanso ukazivina nazo Mhm. ndiye palibe pali mtundu wa anthu ndithu ingapo yomwe imakonda kuti ndikumakafika pa worship paja imakhala ngati wandifikisa kumwamba ndiye nditaona vumbulutso ndinalandira vumbulutso imene ndinayamba kumajambula double double double kufika na 2018 pamene ndajambula triple now and triple imeneyo Osa- nas- osangotulutsa imodzi kenako kudzatulutsa ya worship Ayi. kenako ya praise Zambuye kenako ya- tisimungazimvesesi Ah, koma Ndipo zizi anthu za aka- Ambuye, titili zizi ndi za Ambuye Eh, kuti zikuti- mukazimvesesa zambuye zisiyamba kuonongeka basi mafunika anthu asamamvesesi Oh. Eh, zikhala ngati ngati ku- anthu aziti ah kuti zikhala bwanji Ehe. chifukwa mulungu mulungu ndiodabwisa Eh, ineyo kupeka ndiko ndikoti nyimbo zimabwera Ehe. komanso ndinganene kuti pano mwina anthu omwe adabwa why 3 3 Eh, eh, eh, ndi ambuye eh. ndipo sindimayembekeza zoti ndingajambule maabamu atatu eh zidangochitika kuti ntamaliza kujambula maabamu awiri uh, pastor ena ali ku South Africa pastor Victor ananiuza kuti inu Ethel mumandisangalatsa palibe chimene ndingachita koposa kupanga sponsor abamu ndati ya ku Malawi konkuno ya ku Malawi konkuno wow ndi ineyo ndalama sindikupatsa koma ndifuna ujambule abamu yaku South Africa kuno ndi pamene kuti eh ndimajambula kale I think ndi ambuye Eh. kuona kuti kutheka kubwera kuno eh ndiyambira pati albamu Mm, mm. mene ikuvutira ndalama pa malawi pano koma izi wapanga ndi ambuye mulungu yemwe aziwa koma ndalama amene satani Yes. zachokera kuona kuti chisomo nkuyenda kuweza kuti ma cd onse ndithu tatiuzani zambiri za mwambo okhazikitsa zimbale zitatu zimenezi ukakhala otani ndangomva kuti ukakhala wamagulu ena ndi enanso oyimba kumene. yes tikambe za launch imene imene tikupanga pa 30 november bs imene tiyambirira fama alipo malo atatu koma koyambirira tikuyambirira ku bicc pa 30 november pompa friday likubwerali konkuno ku lilongwe tikuyamba amene ku- kukhazikitsa maabamu amenewo atatu amene tati kuti triple launch kumene kukakhala oyimba ena monga the marvelous Deeds mayionera pompano pa brenda chombo banda komanso my son peter akakhalanso komweko akandithandizira ineyo kuyimba komanso tikuphatikiza pamenepopo anthu tikakhala titi taika chi screen anthu akaona ku BICC kuja kuli malo ena ake chi screen choncho tifuna kuti anthu akaone kale la Ethel kuti Ethel anayamba bwanji Oh. ndeti zinthu timanena tija Oh. eh kandilibe nsapato ka Eh. chacha chimenecho tikutolera tolera tikutengatenga akaone ka story kamene kaja umene uwo ndi umboni kwa anthu ena chifukwa Malawi muno tu tikati tinene tu anthu amadandaula Eh, kuli eh. mavuto achi- monga ine mzimayi kumene ndachokera ee ndikotinso kuti enanso akudutsa momwemo koma kuti anthu akaone kumene tachokera kufika apa akadziwa ali ngati kuti ndi ulaliki testimony kuperekera kwa anthu ena ndi akaone kuti Ethel anayambira pati kufika nawo pano wadutsa mm. mu zotani amayimba bwanji anayamba bwanji ndi akakhala anthu akuonera zinthu zimenezo mavideos amenewo then pamene ndino tonse no ndi azinzanga amene a- ndaatchula aja kukayambano kuyamba kutani kuyimba and ena ena amafunsa za matiketi e matiketi ife chabe ndi kuti matiketi akugulitsidwa malo osiyanasiyana ngati kunoko ku area 18 pyuma ndi malo ena amene ndayiwalapo koma ena amene akuona kuti sangathe kugula matiketi akhoza kungobwera ndi ndalamayo Akagu- akagula akagula pakhomo, konko akakagula pakhomo konko. pomwe palibe vuto Okay. chifukwa mtengo ndi 10000 standard 20000 vip eya ku bicc ku kumene bicc kukhazikitsa kumene iwe. koko ndikachoka kumene koko ndikulowera ku blantyre pa 7 december kumene nditakakhale dinner and launch kumene koko mitengo yake ndi 20000 single and 25000 vip 35000 couple nde kumene kukakhala dinner ena adabwa kuti adula bwanji ukuku Mwakuti kukakhalaso zakudyaso zakudya kumene. dinner yo ndi zakudya Mm, mm. And Kumwereranso then, kumwe konse. akamwa anthu mafanta ndi madzi eh kumene koko ndithu ndiye pa 7 december tikachoka kumeneko tikulowera ku mzuzu pa 23 december kumeneso kukakhaleso kuwayimbiranso anthu kumenekoko kukhazikitsa album imeneyiyi kodi kalekale anthu oyimba munkagulitsa makaseti aja tinkakakucholimbira koma lokusa chonchacha pano makaseti anatha nde nimadabwa kuti how is life for a musician kumalawi life ya oyimba Mm. Mm. tinene moopa ambuye Eti. amadandaula timadandaula oyimba ambiri Eti. e, mmodzi mwa iwonso ndine timadandaula kwambiri tilibe chitetezo chokwanira kutibakira Mm. ngati kuti ku- kutibakira kuti kodi oyimba athu atingatani zimangonenedwa kwambiri nkhanizo kumangonenedwa koma si- kuti yayi titere koma sizimafikapo chifukwa tinganene kuti tinenenso technology kapena chani koma tinganene kuti kumalawi kuno anthu ena akanangokhala ndi mitima yoyipa pompano panali munthu wina ake amene amugwira amene amaburner nyimbo zathu kumalemera ndithu oyimba akutani akuvutika kukhala ndithu ndithu millionaire chifukwa cha music kungoba basi kutenga ma master aja kumakaburner kumapatsa mavenda mu njira yotchipitsitsa pamene ife ku studio kuja talipira ndalama zambirimbiri munthu ungotchuka koma ndalama imene ukupeza yochepa Yochepa. Anthu Mtima nyimbo wina. umangopezeka Umangopezeka pena uli pansi koma ndi pamabwera mawu ena kuti ah uyu anayamba kumene kuimba bwanji akuyendabe pansi kuyamba kumgemula woimbayo osadziwa kuti amene akupangisa ndi mmalawi nso kuti asachite bwino oyimba uja nde vuto lilipo chifukwa inde technology yatipeza koma ndi kale lomwe timaotcha matepi nde mzimu womwewo wowabera oyimba ulipobe mpaka pano nanji technology anthu angotengerapo angotengerapo gawo kuti iyayi technology koma asakunamize pa malawi pano kuba kwalowa cashgate yalowa ndi ma, ma cd kulikonse mukamona oyimba kuti mmene ndikuonekera ine ndi chisomo cha mulungu kukakamira kuti no Ine ndine oyimba ntchito yanga ndiyoyimba ndimapanga chani? Ministry yanga ndiyomweyi ntchito yanga ndiyomwe anandipatsa ambuye ndimapanga chani? And anthu sitingakhale ndi ntchito yofanana aliyense anampatsa zosiyanasiyana nde oyimba ife anatipatsa mulungu kuti tiziyimba tikayimba tikadalitsa anthu pomponso tizipeza chakudya tizithandizanso anthu. Anthu ena amaona ngati oyimba ndi onse amene amangotenga ndalama nkumadya okha koma ineyo its a ministry Ethel its a ministry and ndili oyimba mmodzi amene ndimakonda kupeleka zinthu zachifundo. Ndimapita ku prison kukapereka za chifundo. Pompano pano ndinali ku Mulanje ku Likhubula CCAP kumene ndinakapereka mazitenje kwa nkhalamba komanso makope kwa ana a sukulu. Zimenezozo nde amangoona ngati kuti oyimba amangomuona ngati opanda ngati chi- opanda ntchito koma makamaka kumalawi kuno ndi ena pali anthu ena ndikuwayamikira ndithu amatilemekeza nchifukwa chake mukuona sapoti yawo ikupezeka kuti tikupezekabe pano fo kupanda iwowo kutigwira ndikuti sitikanafika pano koma pali ena ndithu asinthe asinthe ndithudi malawi sizibwino kumbali ya music magulisidwe apamsika yes anthu ena amanena kuti iwo amene akuti dr ethel kamwendo banda dr pakana dr pamene anthu doctorate anthu kuti ayipeze anthu amakhala kuti akakhetsa thukuta ku sukulu kuwerenga mabuku akuluakulu buku lomafanana ndi katebulo akaka nkukuuza kuti umalize limeneli sabata imodzi kuka- ukalembe mayeso ndi zoonadi tsopano inu kungonena kuti doctor pamenepo ndichifukwa chake kunjako honorary ndichifukwa chaketu amanena kuti mulungu samathandizidwa ndi munthu akafuna kudalitsa akafuna kuchita chinthu chifukwa amati kuti tisamutengere chizolowezi ambuye komanso alibe chizolowezi ndi mulungu amene amachita iyeyo chimene chamukomera mulungu amachita chimene chamukomera ineyo ndi music yomweyi udokotala ndinalandira through music mukumbukira mbuyo muno even kunali daniel kachamba analandiranso udokotala chifukwa cha chani kodi cha music ndiye pano chisomo cha udokotala chagwera kwa ine ethel ndanena mbiri yanga kumene ndachokera kufika pano ndiye ndanena zitonzo zimene ndadutsa zina maboza ena amene mwayankhula apa ndiye ndalandira udokotala i deserve it chifukwa pachina chilichonse akatitu akanena kuti ogonjetsa ndiye kuti wakumana nazo zinthu zija ndiye wazitani kodi wazipyoletsa sunatengere koma wazipyoletsa kugonjetsa sumathawa umakumana nazo nazo face to face kuyambira kumene ndachokera kukhala mwana wamkazi kufikana mpaka na lero mene mukundioneramu ine wankazi mzimayi oopa ambuye odalira mulungu wina wake atengerepo ndithu bwanji osangokhala ndi evangelist yemweyo kumangoti evangelist Tionani, kapena pastor, kodi ngati kapena- timakhala kuti- koma doctorate yo imene anthu imadinya kwambiri kuti kodi iyeyu akukhala bwanji ndiye baibulo limanena limati chani kwa aroma 831 mm. akuti ngati mulungu ali ndi ine mm. azandikaniza ndani nchifukwa chake timauza anthu unayimbanso nyimbo imene eh ngati mulungu ali ndi inuyo mm. akukanizani ndani china chichonse chimene timachifuna pa moyo wathu mm. mulungu azatipatsa pali zina timapempha koma sizo kuti mulungu achita kuonjeza pa nyimbo inayake imene ndayimba mm -hmm. kuti ambuye mwandionjeza mm -hmm. ambuye mwandionjezera pa 30 pano anthu akayimvera

Pathetic Ndilira- man. ndiliratu ine pa- mubwere Ndilira- apapo kuti ndilira. tili pa anthu akutiona koma after tikumane kuseri kuti tilandirisane yesu tate ndinu woyera that's a very nice song mulungu ndi wabwino kwambiri nyimbo imene chawachambula ndi mwana wanga peter unena zoona Yes. Ii, Producer. nyimbo ikamayamba yes yes yes thupi likumapanga chonchi Ese mwe Eh, eh, eh, eh, kumayenda nyimbo yenda. yabwino komanso pali- muli nyimbo zabwino kwambiri kwambiri Ndayamika kumwamba. timalize zokambirana zathu timalize kucheza kwathu ife ndikuona kuti ukakhala ndi ethel nkhani sungamalize zonse Iko ni nkhani koma zambiri. ena amati ndifunse kuti akuti kuvala zovala zazitaliku

kumene ndikakhala ndikutumikira muli pa ntchito ndili pa ntchito ndiye ukakhala mbusa umayeneranso pena kuvala mochibusabusa choncho komanso trouser ndimavala mava trouser ndimavala ndithu jinzi yanga ka blouse kanga kolekezera bwinobwino chifukwa ndimakumananso ndi anyamata chifukwa I- m- utikamba- ukakhala munthu eti ubusa umafunika kuti ufikire moyo wina uli wonse ndi anyamata amasuku ano kuti uwafikire ukhale ngatinso ngati iwo utani Mhm. usati kufika ukangofika kuti wavala duku Wavala kufika- imene Ah, yocho, kuthawa. chidresi uko. china chilichonse chimayenda mu nyengo yake mu nthawi yake ndi anthuso otani oyenerera ndikuti moyo wa munthu umakhala ndi zinthu zambiri chinthu chimene iwe umanyadira kuti achievement yayikulu kaya ndi mbali ya nyimbo kaya ndi umoyo wako kaya ndi business kaya ndi chani ndi chani what when you look back achievement yaikulu mm. ndi yesu khristu amene ndamlandira Mm. kwambiri komanso ndalandira yesu eh pamayankhulidwa koma mulungu anandipasa banja achievement inanso imeneyo Mm. anandipasa banja ndikukhala ethel wa pabanja mrs banda ndi achievement yoopsa komanso munanena za udokotala apa mukunena kuti anthu ena Aya, samakumana aya, zona aya, aya, ife akumanamizira anthu tisaike pa list mukanamizira imeneyo. kuyika pa list anthu aziziwa chifukwa tu anthu ena amanena kuti malipiro ali kumwamba kunama malipiro timalipira pansi pompa Ah, koma ya doctor. malipiro timalipira eh Ya doctor. tikakuuze mulandira yesu zina muzapereka umboni za dokota muzavomereza mukungoyankhula choncho chifukwa kuti akutcherenja ata kutcherenja pamene ndikutcherenja kutcherenja. nditudi si chinthu chamasewera chimene chicha Ethel Kamwendo Banda timalize macheza athu ndi mafunso awa amene timamufunsa mlendo wathu amene amabwera mu program imeneyi. Mafunso amenewa ndi ophweka kwambiri ndipo anthu ambiri amati mafunso amenewa ndi ophweka mumafunsira ndi mafunso ngati amenewa. Just a set of questions that I would like you to answer by saying yes or no.

Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Maybe. But I don't know. I think we have to end it there. Ethel Kamwendo Banda tathokoza kwambiri kubwera mpulogalamu imeneyi ya Cruise 5 Ndathokoza. koma sitinamalize chifukwa tatsala ndi nyimbo imodzi. Palinso nkhani zambiri adzabwerenso. Eh, Iyi ndi part 1. iyi ndi part one. Yeah. Eh, pali nkhani yakufuna tidzayipitirize patsogolo tidzayipitirize patsogolo timaliza ndi nyimbo yanji taikani mukamalize ndi nyimbo kuti imene mufuna muyimbe panopo mm. tangondiyimbirani nyimbo ija ya as the great angels great angels the great angels, eh, great angels. Yes, eh, eh, eh. great angels amayimba bwino kwambiri eh, even ma live performance yao kwambiri kuti oti "Ah, ndi amalawi amenewo kuona kutsika kumuyankhula mchichewa n'kuti akuyankha ndithu waya mchichewa yathu ya ku malawi Aku- ndimaonatu ndife ndimayamikira Amayamikira anyamata kwambiri. a smart komanso olimbikira great angels choir tathokoza kwambiri ethel kamwendo banda tikufunira zabwino zonse ndathokoza Zikomo. zikomo